an nana bi tuguni i b'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na ka na ka to ka bɔ ka wideyo kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn kunnafoniya n y'o de fɔ jɛnatigɛ information de don donc a ka kan n'an ye information min sɔrɔ an kan'u mara an kelen an ka to k'u partager an ni ɲɔgɔn cɛ parce que i b'o fɔli min kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔw ma donc an b'a kɛ n'o hakilina de ye ɛɛ an b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye an ka chaîne kan u k'u abonner u ka video like u ka cloche de notification fana activer n'a ye cloche de notification activer o b'a to ni video kura bilara dɔrɔn a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na donc an y'a kanu bi an bɛna kuma sujet kura kan o sujet o ye mun ye nanzarakan na an b'a fɔ ko six choses à sacrifier pour sortir de la pauvreté ee fɛn wɔɔrɔ min ni mɔgɔninfin kan ka eseye k'u bɔ i jogo la walasa ee i bɛ se ka mabɔ i bɛ se ka yɔrɔ janya ka bɔ ee fantanya ma cogo min na an yɛrɛ b'a dɔn fantanya fɛn don bi fɛn min n'a kɛlen don gɛlɛyaba y'an ka sosiyete kɔnɔ ee fɛn camanw tiɲɛna k'o sababu kɛ fantanya ye fantanya fɛn de don an kan ka eseye k'an yɔrɔ majanya ka bɔ a la dɔnku f'an k'a faamu k'a fɔ mun bɛ na n'a ye dɔnku a ka ca a la fɛ fɛn caman bɛ yen anw t'u jateminɛ n'o ye jogo ye anw yɛrɛ la an yɛrɛ kun taabolo dɔw bɛ yen o de b'a to an bɛ kɛ fantanya min na o bɛ an sɔrɔ dɔnku n'an sera k'o faamu an ka hakili t'o la ka eseye k'o jogo ninnu kɛlɛ ka bɔ an yɛrɛ la dɔnku o b'an dɛmɛ kosɛbɛ paseke kɛlɛw bɛɛ la fusamanci dɔ fana ye yɛrɛkun kɛlɛ ye ni dungɔ kɛlɛli ye paseke ni dungɔ b'an bila fɛn caman na a ka kan ka eseye ka u bɔ an taabolo la walasa an mago bɛ yɛlɛma min na o bɛ se ka na cogo min na an bɛna a daminɛ an ka jogo fɔlɔ fɔlɔ an kan ka min kɛlɛ ka bɔ an taabolo la walasa an ka yɔrɔ majanya ka bɔ fantanya ma o de ye ka eseye k'i ka ɲɛnamaya kɛ mɔgɔ ɲɛnako ye mɔgɔ caman bɛ yen u ka ɲɛnamaya a mɔgɔ a b'i n'a fɔ u b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnakoya de i bɛ t'a sɔrɔ dɔw bɛ yen hakilina ɲumanw b'u la hakilina min bɛ se ka taaɲɛ s'u ma hakilina min bɛ se ka na ni lafiyaba ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔ mɛ u bɛ maloya ka o o hakilina ninnu waleya u bɛ maloya ka o taabolo ninnu waleya parce que u b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ se ka u kɔrɔfɔ mɔgɔw bɛ se k'u lagosi n'a ye f'i k'a faamu k'a fɔ ee mɔgɔninfin e de b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan donc degun min bɛ e la e de b'a dɔn degun fɛn min bɛ se ka a furakɛ e de bɛ o dɔn n'i y'o dɔn ne hakili la n'i bɛ ka waleya o waleya kɛ ni o hakilina de ye n'a bɛ se ka na ni taaɲɛ ani yɛlɛma ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i man ka mɔgɔ ɲɛkun lajɛ o la ka o kɛ o ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min n'a kelen don i b'a fɔ chaîne sirilen don mɔgɔ dɔw sen na ka se ka avancer an ka essayer ka o taabolo k'o bɔ an yɛrɛ taabolo la walasa an bɛ se ka taaɲɛ sɔrɔ cogo min na donc o ye fɔlɔfɔlɔ ye a filanan o de ye an ka jɛ dɔw bɛ yen jɛ minnu ni u bɛ an segin kɔ de u tɛ an ta ɲɛ teriya bɛ se ka ye o la kanu bɛ se ka ye o la donc olu ye jɛw ye jɛ min n'an kan ka essayer k'an yɔrɔ majanya ka bɔ u ma mun na parce que mɔgɔ fɛn bɛɛ tɛ k'a fɔ ko a tigilamɔgɔ man ɲi ou bien fɛn wɛrɛ adamaden bɛɛ n'i hakilina de don n'i ye hakilina sɔrɔ hakilina min n'o bɛ e ta ɲɛ ni i jɛɲɔgɔn n'o hakilina kelen tɛ o la a ka ca à la fin ni ale ka influence ka bon i kan ka tɛmɛ e ta kan i bɛna ye a bɛ sɔn ka i bɔ i hakilina kan diɲɛnatigɛ dun ye choix ko de ye n'i ye choix dɔw kɛ il faut assumer n'i ye hakilina dɔw ta baara sira la ɲɛtaa sira la ni jɛɲɔgɔn b'i la jɛɲɔgɔn minnu ma o faamuya i bolo a ka kan i ka o jɛ i ka o jɔ parce que n'i m'a jɔ ɲɛnamaya bɛ ten bamananw ko ten ko mɔgɔ b'i taamaɲɔgɔn sɔn bɛɛ ta f'a ka cɛɲa e ni mɔgɔ min tɛ hakilina kelen n'i tora ka tugu o kɔ diɲɛnatigɛ in dun rapport de force de mɔgɔ ni mɔgɔ jɛra bɛɛ b'a essayer ka bɛɛ dominer donc tant que o hakilina bɛ yen ni e ma kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka jama hakilinaw la kosɛbɛ i bɛna ye a tigi b'i hakilina bɔ i kun ma ou bien a tigilamɔgɔ a b'i bɔ i taasira kan ale taasira ye min ye ka i bila o kan donc o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka kɛ blocage ye an ka taaɲɛ taaɲɛ la kosɛbɛ donc an ka hakili t'o la donc a sabanan o de ye an bɛ temps libre minnu sɔrɔ o bɛ se ka kɛ an ka lafiya wagatiw ni parce que ni e kɛra baarada dɔ la sisan a kɛra cogo cogo wagati dɔw bɛ yen nɔ baara kɔnɔna na minnu bɛ se ka kɛ lafiya ye i bolo donc o wagati ninnu an ka essayer ka fɛn kɛ o wagati ninnu kɔnɔ fɛn min n'a bɛ se ka kɛ hali n'a ma kɛ fɛnbaw ye fɛn fitinin fitinin don n'a bɛ se ka na ni taaɲɛ ye ani yɛlɛma ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc n'i ye hakili t'o la i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ lafiya la wagati min na n'i sera k'i cɛsiri ka to ka fɛn fitininw kɛ o fɛn fitinin bɛ se ka na ni yɛlɛmaba ye e ka ɲɛnamaya kɔnɔ yɛlɛma min donna nataw la ni e yɛrɛ ma sigi ni a ye donc o nafaba bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a jɔyɔrɔ bɛ an ka taaɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ donc an ka hakili to o la donc a naaninan o de ye i b'a dɔn an ka nin wagati ninnu na jeux vidéo bɛ yen nɔ donc mɔgɔ dɔw bɛ yen nin ni sabanan bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na donc u ka wagati lafiya wagatiw kɔnɔ u b'a essayer ka jeux vidéo kɛ o kɔnɔ donc jeux vidéo ninnu ɲɛnajɛlanw de don f'an k'a faamu ɲɛnajɛ ka ɲi mɔgɔ ma mais diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn n'a dan tɛmɛna a bɛ na ni tiɲɛni de ye donc ɲɛnajɛ fɛn ninnu ni o donna adamaden na kosɛbɛ ka se degré dɔ ma i bɛna ye k'a fɔ i bɛ kɛ a ka jɔn de ye parce que n'i m'a sɔrɔ i tɛ lafiya donc toujours i b'a essayer ka boli ka taa tulonkɛ fɛn ninnu de ma tulonkɛ dun f'a ka kɛ ka dan hakɛ la dɛ n'a ma kɛ ka dan hakɛ la parce que tulonkɛ ninnu a b'an kɔni a b'an ɲɛnajɛ a b'an hakili lafiya donc an mago bɛ o la mais n'a dan tɛmɛna a bɛ sɔn ka kɛ blocage ye parce que a bɛ sɔn ka i saliya sɛbɛ kɛli yɛrɛ la o ye fɛn ye fɛn min n'an kan ka hakili to a la kosɛbɛ a duurunan o de ye an ka nin wagati ninnu na fɛn dɔw bɛ yen a bɛ ka tiɲɛniba kɛ an ka société kɔnɔ donc o ye mun ye dɔlɔmin dɔrɔgu ta ani sigɛrɛti min donc an k'an janto nin fɛn ninnu na kosɛbɛ denmisɛnnin kunda nin fɛn ninnu bɛ ka tiɲɛniba de kɛ donc f'an k'a faamu k'a fɔ mɔgɔninfin i kɛra cogo o cogo negela bɛ se ka y'i la nka negela il faut que a ka dan hakɛ la donc n bɔra ka nin fɛn minnu fɔ sisan nin fɛn ninnu bɛ ka tiɲɛni min don dɔw ka ɲɛnamaya la a ka bon hakili ma donc an hakili t'o la n'i sera ka nin fɛn dama dama ninnu k'u bɔ i taabolo la i bɛna a ye k'a fɔ non seulement i bɛ sɔrɔ min kɛ sɔrɔ fitinin fitinin min kɛ a bɛ sɔrɔ in kisi paseke n ye nin fɛn fɛn fɔ sisan nin si tɛ taa musaka kɔ donc i bɛ wari de bɔ ka don ninnu na ka wari bɔ ka don fɛn na k'o ka tila ka kɛ tiɲɛni sababu ye e ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc an kan ka miiri k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma donc n'an sera an k'an jija dɔlɔ min dɔrɔgu ta ani sigɛrɛti min an ka essayer k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ u ma o bɛ kɛ nɔgɔyaba ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ paseke a b'a to i bɛ sɔrɔ fitinin min kɛ sɔrɔ in i bɛ se ka o don ba la i bɛ fɛn min don nin fɛn ninnu na i bɛ se ka o kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn wɛrɛ min n'a bɛ se ka i nafa kosɛbɛ donc an hakili t'o la donc a wɔɔrɔnan o de ye adamaden f'i k'a dɔn k'a fɔ e ka ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'i janfa mais mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛkun janfa dɛ donc bɛɛ bɛ taa fo e kelen n'i y'o faamu an k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ an kana an jigi da maa si kan paseke o fɛn in fana kɛlen don blocage ba ye mɔgɔ caman na min b'u bali ka fɛnw kɛ ka waleyaw kɛ ka baaraw kɛ min bɛ se k'u taa ɲɛ paseke n'i jigi da mɔgɔ kan tigi bɛ se ka b'i jigi kɔrɔ dɛ n'i jigi da mɔgɔ kan a bɛ se k'i salaya ka hakilinaw ta i yɛrɛ ye hakilina minnu n'u bɛ se ka na ni yɛlɛma y'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'u bɛ se k'a to i bɛ taa ɲɛ donc o fana ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'an janto a la kosɛbɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ nka an kana an ka ɲɛnamaya bɛɛ ta k'an jigi da mɔgɔ kan dɛ paseke mɔgɔ n'i y'i jigi da ala kan ala b'i jigi fa nka n'i y'i jigi da mɔgɔw kan nimisa o dɔrɔn de bɛ se ka sɔrɔ a kɔrɔ donc an y'a kanu bi ka bɔ ka nin jogo dama dama fɔ jogo dama dama min n'an kan ka essayer ka u kɛlɛ ka bɔ an yɛrɛ la pour que an bɛ se ka yɔrɔ ma janya ka bɔ fantanya la cogo min na donc aw balimakɛ don amadu bamiyan aw tulo garijɛgɛ kun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ